Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero? the DC mwana woopsa kwambiri ambiri amadandaula kuchokera dzulo kuti sindikupezeka pa laini komanso kuti simunathe kulandira the DC inu mukudziwa kuti dzulo lidali siku lopambana kwambiri ku mzuzu kumene maaktivisti tonse tidapita kukapereka sapoti kwa Lyton Mangochi. Kuchokera tsiku limene anamangidwa kudzafika dzulo, ndimati nditengereponso mwayi okuthokozani inu Amalawi nonse amene mwapereka sapoti kwa Lyton Mangochi, amene ukaimvetsera milandu yake kumangoseka kuti ah, koma boma ili lili ndi ndalama zoseweretsa kwambiri. ndipo anthu amasowa zochita, kumamve, kumaumva mulandu ati ch charge sheet kumanena kuti a unamunena munthu wakuti wakuti kuti ndi wang'ono ndiye kuti a- amafuna akanamunena kuti ndi wamkulu eti ku malawi kuno we joke too much choncho amalawi ndikuthokozeni mmalo mwa ma activist onse mu dziko lino la Malawi tika, tikanena kuti ma activist tikunena ma activist a genuine osakhala ma chameleon lero adye ku mcp mawa atulukeko azibwebweta iyayi tikunena anthu amene amayima pa chilungamo all the time those that are not moved tikuthokozeni nonse achina larwa achina shumba komanso tithokoze maactivist amene ali ziko, kunja kwa ziko lino amalawi nonse mwaonesa umozi komanso azipani zosiyanasiyana amene munabwera ku khoti pamene paja mwaonesa kuti inuyo mukufuna kuteteza democracy Chifukwatu ena mwina samaziwa mwina akungofuna kukumbusidwa kunena kuti ziko la Malawi li ndi la democracy ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula zimene akuzifuna bola mosatana ndi lamulo koma sopano awa a mcp ayiwala kunena kuti nawonso kuti azilowa m'bomamo analowamo chifukwa cha kulankhula mwa ufulu komanso osakhala kuti anangolowamo okha iyayi analowamo chifukwa cha uja anafera ku chikangawa uja ndipo amalawi ndadusapo pamenepopo zomvetsa chisoni kwambiri mphepete mwenimweni mwa msewu ndikumanena kuti kodi abale akamanena kuti ndege ati ku chipompho inagwera ku chipompho apa ndi pa chipompho umangoziwa kunena kuti satanic iliko kunja kuno ndipo pa dziko lapansi palibepo chilungamo koma one day is one day chilungamo chake chizaziwika whether one likes it or not kauthenga kanga kamene mungamutengere chakwera mmawa uno komanso ija imatchedwa area 30 ndikufuna ndikuwuzeni kuti palibepo chamuyaya. Pa dziko lapansi palibepo chamuyaya. Akanakhala kuti chamuyaya chilipo, nde mukanaonera kwa Kamuzu. Paja Kamuzu ankatamidwa nthawi imene ija kuti ndi president wamuyaya. Chomwechomwechonso inu mukuyenera musamale kwambiri, makamaka inu a ku Area 30, pogwiritsidwa ntchito ndi anthu andale kuti muzimanga anthu, kumaopseza anthu. Komanso inu a Chakwera ndi timu yanu mukuyenera muchite realise kunena kuti pampando mulipo si inu oyamba. Kunalitu ma president, kunalitu ma ministers koma nyumba imene ndi nyumba yosiyirana. Uli ngati mpando wa mu bus kapena mpando wa m'minibus kapena wa mu taxi. Sumakhala wako all the time. so you must know kuti popanga zinthu zanu mukuyenera kuti muzipanga mosamala kwambiri especially pano pamene mbiri yanu ndiyowonongeka komanso pamene tikupita ku zisankho munayenera kumapanga zinthu mwa nzeru ino si nthawi yomamanga anthu Ino ndi nthawi yonena kuti muzichita concentrate pa zinthu zimene zingakuthandizireni kukubweretserani ka voti kanu. Kaya mwina mukudalira kubera konko awa ndi ma Israel akumabwera pa Kamuzu International Airport pa ndege za private kenakonso ndikungobwera galimoto ina ya chitetezo ndikungowatenga ulendo nawo ku state house. Mwina mukudalira zimenezo. Koma nthawi zinatu munthu umakhonza kukhala ndi pulani yobera, pulani ija ndiukalephereka. Mafilimu anu amene mukumapangawa omapusisa anthu kudzera ku mec komanso nrb siku lina muzakhumudwa. Ndiuchisiru weniweni kumatenga amalawi ngati samaganiza ndikuwakonzera pulogalamu ya supplementary registration ndikuwauza amalawi kuti amene sanachite register tiyeni mukachite register kufika kujaku ndikumakanizanso anthu kutitenga ife ngati makape enieni and apapa munayenera kuti inu amabungwe amene mmaona za ufulu wa chibadwidwe komanso inu a opposition musegule maso anu kunena kuti anaberana kale manja ndi MEC komanso MCP akupusisa amalawi kuwapusisa amalawi ndikumaona ngati amalawiwo ndi osaganiza inutu amalawitu apita kuti akalembese amene sanalembese koma abwezedwa and tsoka ilolo kumatenga amalawi okha ndi makape ati kuyika 2 days yokha two days ati alembese ni ndani ukapitaso kumeneko kuti ukalembese kukanena kuti ayi inuyo period yanu inapita malinga ndi malamulo inuyo pitani ukapitaso kuti ukalembese chanyuwani chonso kukubwezaso motero kuti anthu ambiri sazavota ichi ndi chisankho choyamba chimene sichinachitikepo kuno ku malawi chisankho chodabwisa kwambiri kumadabwa kuti koba koma abale anthuwa amaganiza bwinobwino lero ndi awa ali bize ati kumamanga anthu kumaopseza anthu ncholinga kuti anthu asamalankhule ine ndekha ndiye ayitu ngati mmaopseza anthu muziwaopseza omwewo sipaja mmati mukundifuna paja ndiyetu ndinetu ndili mu mzuzutu Ndagonamo muno mu Mzuzu muno lero ndizinyamukamo mu Mzuzumo kumapitanso pano madera ena osiyanasiyana ndizeranso Lakeshore. Tabwerani mundipange ka track down mundimange koma ine sindingaopsezedwe. Palibe amene amandiopseza ndipo ine ndimayenda mwaufulu. Ndipo ni nyengonso imene ikuvuta mafutayi. Chino chikumayendatu pa public transport tu. Nthawi zinanso kumayenda pansitu. Enanso kumanena kuti tachioneni icho chadya chamba. Vuto la amalawi amaona ngati kuyenda pasi ndi kusauka ayi pakali panopa kuyenda pasi kuno ku malawi ndi vuto la mafuta boma losauka boma lokuba boma limene siliganizira anthu ache akuganizira zakuba basi nde apa zawavuta ti chiseko chamupana kamwana kathu paja tinakapasa ka contract ku immigration kaonongaononga kumeneko kamwana kathuko basitu kubweretsa mapasipoti a feki anthu ndikumavutika m'malawi muno lero ati akusakasaka munthu wina kapena kampani yokuti ichite replace ataona kuti kamwana kathu kaja nigeria nigeria chiseko chamupana ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kuyendetsa dziko simasewera mukapusa muzingopanga zigololo zomwezo ndiye kubadwa anatu mmene ndikuoneramu kubadwa ana kumuyang'ana mwana uyo dzina lache ndani ali ameneyo doni yathu nanga uyo wabadwira kuti pa state house ameneyo ndani kacikangawatu kuti "Ah, ah, eh, eh, uyo ni ndani uyoyo koma awere cigolo state house ya chakwera titokoze uyu amatchedwa Mumba ngakhale kuti eh, pulogalamu imene akupanga akuyiyendesa ndale akanakhala kuti pulogalamu ija sakuyiyendesa mwa ndale ndikumafikanso ndikumanenazo zo- zopusa zija kumanena kuti kwacha kwacha ndi pologalamu yabwino kwambiri makamaka pochita seti ma standard kuona kuti anthu akugwira ntchito bwanji chifukwa zimene zijazo zakhala zikulekereredwa kwa nthawi yayitali pologalamu ija ndi yokongola ndipo ineyo ngati omenyera maufulu ndikukondwera nazo chifukwa m'makampani mwambiri muli exploitation makamaka mwa amwenye panonso amwenyewa alowaso m'maesteti ndipo izi mwakapanga kukala- kukalawazi kukawalazi estate mudutsenso mupite mu thyolo mudutse mupite ku mulanje muyendere ku esperanza tea estate muyendere ku chitakale muyendere ku lujeri muyendere ku glenorchy muyendere ku conforzi ma estate onse minimini mukaone kuti kodi abale Ma estate a Mulanje ndi Thyolo akuzunza bwanji anthu? Abwana ngakhale zimbuzi kulibe. Anthu amachita kuyenda ulendo kupita pa tchire ndikukadzithandiza. Kaye kaye umomu mwa amwenyemu mu Limbemu, mudutsemonso. Mukamadutsa apa pa Illovopa kuti pa Illovo office yawoyi mpa pakati pa filling station po mukhote mukayione company ina imene imatchedwa Price Worthy. Mukaone kumenekoko anthu aliko over 1 aliko 5000 company yolemeratu koma chimbuzi kulibe. Anthu amapita cha ku Railways uko mutchire ndikukanyera mu mu jumbo ndikuponya ku njanji. Kamp ngati toilet iliko ndi ya anyakewo amwenye. Company yolemera price worthy anthu akuvutika kwambiri sama alibe toilet. Kodi tu bwana program mwayambitsayi mukati musayilowetse ndale mukanachita unearth zinthu zambiri kuli uchitsiru weniweni kupita ku- mu mu shop ya mwenye kumene mukugwira anthu mikodzo ikamukolera kapena akafuna kupita ku chimbuzi kumene amatsanzika kwa bwana kuti "Ah, ndiye tu bwana ndatuluka kaye apite kaye kutchire ndiyeso kairo ngati apa mmatchedwa mu lilongwe mu area 6 mu sipaja bwalo lija the- thengo lija munalichosachosapo pakumangidwa ndi anthu akuvutikatu muli nyasi ndipo mupite olo m'mashopo akuluakulu mukaone zinthu zimene zikugulisidwa mmenemo za expire zokuti zinachita expire kalekale koma ama- ena awo amangozisintha ndiye kuteroko a mumba pologalamu yanu ija ndi yabwino koma mwina musayilowese ndale ndi phuma lokalipa chifukwa pena mukumafika you are losing your cool zimene zijazo ndi uminister sizigwirizana koma program ija ndi yabwino anthu akuzunzika malipiro kulibe oku- mokwanira ambiri sasatira minimum uh, me- wage kuti ndi 100,000 anthu akuzunzika kwambiri muno m'malawi a very nice program koma mwailowesa ndale kumatchula kuti chakwera woye chakwera ati chani eh, boma ndi lomwero ah, i think ife we are a sick nation ife ndi anthu otembereredwa kwambiri mukanayendayenda muoneso muoneso ku neef ku uve umene uli ku neef abwana anthutu akupanga zoopsa ku neef ku mukanayenderakonso ku neef ku muone mukanayenderansotu makampani ngati akuphwanya miyala apo tikamapita ngati tikuchoka mu lilongwe ulendo ngati tikulowera ku blantyre pali kampani ina ya mwana wathu kumenekonso anthu akugwira ntchito mopanda ma PPE. Koditu nkhani za ma PPE izitu anthu ambiri alibe nazo ntchito. Imeneyi tikamapita cha ku Nathenjeku, cha Pazuka apo, tapitani mukaonenso kampani ina ya ma Chinese. Muonenso amene akukonza msewu wa Neno, omwenso okonza msewu wa ku wa ku Ntaja, Machinga, muwaone anthuwo apasana ma contract okhaokha kuchita sub-contract ma Chinese okhaokha komanso anthu akuvutikako kumeneko kuwamenya mkati. Izizi bwana munayenera mutaziyendera koma otherwise program yanu ija ndiyabwino koma mwayilowesa ndale, mwayilowesa phuma, mwayilowesa kukalipa zimene zijazo sizithandiza so ine I like your approach because zikuoneka kuti it is bearing fruits taonapo ma company akusekedwa over the years ma company samasekedwa anthu amakangolandirako ndalama a Malawi Bureau of Standards a kama palibe chimene akupanga paliso company ina yopanga juice ku Salima uku juice yacheyo angopezeka ntchentche mkatimo kampani ina yopanga juice vice president anakayiyenderanso kampani imeneyoyo yopanga juice ku Salima uku mabotolo ache angopezeka ntchentche it means ma standards are very low osamangopereka malayisensi opangira zinthu kwa anthu wamba e zinazi mudzadyesa nazo amalawi poison muyenderenso makampani amene akupanga mimowa even ku parliament we wanted to to close some of the businesses amene akupanga mowa umene ukupha amalawi koma chifukwa cha corruption chifukwa cha kuba makampani amenewa alipo pakana lero akuphabe anthu muno mmalawi so a vitu vi- vitumbiko mumba ine i like your, your programs koma mungosintha the political temperature yanu kumapanga ati za ujeni za mcp kumaphatikiza ndi za boma it shows kunena kuti you are still lacking komanso ka kamoyo kokupsa mtima bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village T.A. mabuka box 76 mulanje malawi southern africa